20 sur 20 musow 20 sur 20 y' aw tɔgɔ la jɛmu ye min bɛ kɛ umu jara fɛ 20 sur 20 ka maaw bɛn k'u fara ɲɔgɔn kan ka duw fara ɲɔgɔn kan ka gwaw fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ kelen ye

a ye umu jara lamɛn an lamɛnbagaw an'an kanubagaw aw salamu aleykum aw minnu bɛ mahamadu diinɛ na minnu bɛ kerecɛn diinɛ na minnu bɛ temoin jehova la minnu bɛ taabolo taabolo la a bɛɛ bi ala wele an ka foli bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma a bɛɛ bɛ kun mali gafe kɔnɔ mali sariya sɛbɛn y'a jira ko bɛɛ bɛ kun faaba in kɔnɔ yan an ka foli bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn bɛɛ ka foli bɛ yan maa tɛ diya bɛɛ ye maa tɛ goya bɛɛ ye an ka di minnu ye n'an ye so siri an tɛ ku olu la an man di minnu fana ye aw ma baasi si k'an na a jɔyɔrɔba bɛ an ka adamadenya kɔnɔ minnu fana ka di anw ye n'anw ma se ka diya olu ye anw fana ma baasi si k'e la an sara tɛ e fana bolo kɛnɛ sigitɔ filɛ n karamɔgɔ fuseni jara ale bɛ n bolo kɔrɔ yan fusuku jara n karamɔgɔ i dansɔgɔ i ni ko dɔgɔya tɛ kɛlɛ sa i bonya bɛ baro in na donso den b'a fɔ ko n karamɔgɔ i ni ce donso ba fana b'a fɔ n karamɔgɔ i ni ce ee i dɔgɔnin mana kɛ maa ye cogo min na min ye min ye o y'o ye fuseni jara fusuku i bonya bɛ baro in na i dansɔgɔ kulukorokaw ka danni sanji maa ka ko b'i yɛrɛ bolo walayi jɛnatigɛ ko ko n'i yɛrɛ bonya i bɛ sɔrɔ ka maaninfin tɔw bonya jara ne ka karafejuru bɛ denjan bolo bi man ɲi dɛ ee ala kulukorokaw ka mɛtiri fila ani tila n ma faɲɔ ye ne bɛ sɔn i ka kuma ma nka n ma deli ka faɲɔ tɔgɔ mɛn eh, de kulukoro o tɛ can ye o tɛkinisiyɛn kɔni ni dɔ b'a kun baara de bɛ ɲɛ nka bi man ɲi dɛ a yɛrɛ labɛn bɛ labɛn cogo min na a kɛn bɛ ka kɔbila ɲɛbilani don a kan na o jiginnen don zorobilen kan ka filidabo samarani coro a sen na ka faran fila don a kungolo la ka sɔrɔ ka eh, tabadaga ja bila a da la mɛ sisi tɛ tabadaga in na dɛ wa dɔrɔmɛ kelen ka dɔgɔ wari ye o t'a kun o kɛlɛ de ka teli a ye n dɛmɛ ni dugawu ye bi ta man ɲi dɛ eh, muso bugɔ dabilala hali bamananw y'a dabila n'o tɛ fɔlɔ gɛnjɛ da fila de tun bɛ bila e, e, bamananmuso ka kɔɲɔminan la nk'o dabilala bi ɔ ne y'an demokarasi tubabuw ɲuman na fusuko tɛ tiɲɛ ye n'o tɛ ni muso kɔɲɔ tun bɛ bɔ bamanan na fɔlɔ gɛɲɛ da fila de tun bɛ bila a la nk'o dabilala bi dɛ kɛnɛ sigira tulon tɛ sɛbɛ sa sɛbɛ fana tɛ tulon sa vɛn sur vɛn bɛ mun kan bi a ye denmisɛnninw labɛn furu kama cɛman fara musoman kan maaninfin b'i labɛn furu de kama a ye denmisɛnninw labɛn furu kama a k'an ka taabolo ɲumanw fɔ a ye minnu ma dangari an ka mali gafew la ne delila ka nin baro kɛ nka a ɲinina n fɛ de ko n ka segin a kan n bɛ segin a kan ne bi yan aw de kama hali n'a ko n ka segin nin kan siɲɛ tan n bɛ segin a kan n'o tɛ tɛmu kura de bɛ n bolo nka n ye bataki caman sɔrɔ ko n ka segin a kan n bɛ segin tɛmu in kan a ye denmisɛnninw labɛn furu kama a kɛra cɛman ye o a kɛra musoman ye maa bi denmisɛnnin labɛn furu kama kɛnɛ sigira n'a ye denmisɛnninw labɛn furu kama n bɛ segin yɔrɔnin kan an ka laadalako minw tɛ dangari an ka diinɛ gafew la a y'o laadalakow d'u senkɔrɔ jirikuru mana mɛn ji la cogo o cogo a tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ bama ye farafin ye farafin de ye farafin tɛ se ka kɛ farajɛ ye a ye kanu kɛ ka furu kɛ o ne kan tɛ o ma n ma kalan kuranɛ na o ka kan wa o man kan n t'o ɲɛdɔn a y'u ye k'u di ɲɔgɔn ma de wa ne kan tɛ o yɔrɔ si ma maa n'i ma kalan kuranɛ na fɛn min ye kalanbaaw ta ye i b'i pan o yɔrɔ kunna a ye denmisɛnninw labɛn furu kama a k'an ka laadalakow f'u ye minnu tɛ dangari an ka an ka diinɛ gafew la n b'a dɔn faamuyali sɔrɔ a la la yanni n ka baro daminɛ nin ye kominike kungurunin ye min bɛ bɔ ne yɛrɛ umu jara kungolo la a kana dɔ fara denmisɛnninw si kan k'u furu n bɛ segin kumanin in kan tuguni minnu ka furuw bɛ nalen ni furu caman bɛ k'u fɛ ne tɛ maa tɔgɔ fɔ maa bɛ fili i niyɔrɔ to datugulen ma mɛ i tɛ fili i niyɔrɔ kuma ma wa maa o ma n'i bɛ fɛ ka kangari da maa ye i b'a wele kɛrɛfɛ de n'o tɛ n'i y'a fɔ a ma jama la i y'a lakari ne ta ye n b'a fɔ n ti maa tɔgɔ fɔ a kana dɔ far'u si kan ka sɔrɔ k'u furu n'a ye dɔ far'u si kan k'u furu a b'u ka maaya dɔ tiɲɛ i n'a fɔ denwolo ta fanfɛla la ne y'o de mɛn dɔgɔtɔrɔw fɛ seminɛrikɛyɔrɔ la aw fana bonya b'a la a kana dɔ fara denmisɛnnin fitininw si kan ka sin k'u furu a y'a to i ye den o den lamɔ ka se san tan ni kɔ la a kɔnɔ a si ka se furu ye n'i ye musomannin furu k'a sɔrɔ a si ma se a bi dangari a ka denwolo la ne m'a fɔ a bɛɛ dɛ a bi dɔw ka denwolo tiɲɛ n bi dan yen n tɛ dɔgɔtɔrɔ ye aw y'a nin da a san tan ni kɔ k'a don furu la o ka kan n'i ye tali kɛ sisan komi fɔlɔfɔlɔ fɔlɔ den tun be furu san tan ni kɔ ne tɛ se ka hakɛ da a kan basa diinɛ ko b'o yɔrɔnin na n m'a kalan n'i ye den ta sisan san tan ni kɔ fɔlɔfɔlɔ k'a don furu la a be furu ɲɛ k'a sabu kɛ o ni ba kun be baro kɛ o bi jate minɛ ba la a bi jɛkulu la n'o ye npogotigi jɛkuluw ye u bi jɛ ka tɛgɛrɛ tulon kɛ fɛɛrɛw la u bi jɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u maminɛkɛ u t'o dɔn maminɛkɛ fana kun t'u dɔn hali n'i n'i maminɛkɛ bɛnna o ye kuma lakalen ye o ma kɛ ne tile la k'i kun bi boli dayi dayi dayi nka a bi taa kɔɲɔso la kuma min o b'a sɔrɔ laadala musokɔrɔba min bɛ sigi a kɛrɛfɛ n'an b'a wele kɛrɛnkɛrɛnlenya na ko maɲamagan maɲamagan bɛ baro k'a fɛ maɲamagan bɛ ɲɛtaa sira yira a la a bɛ furuso kuma d'a ma a bi a sen da yɔrɔ fɔ a ye nk'o y'a sɔrɔ a bi bangebaa min bolo lamɔ la o kɛra a tɛnɛmuso ye o o kɛra a kɔrɔmuso ye o o kɛra a woloba ye o o kun ye baro k'a fɛ ka bugu ni bugu bugu na ɲɛnatigɛw fɔ a ye furu kɔnɔ nin kun ka ɲi nin kun man ɲi o tun bɛ fɔ fɔlɔ bogotigi ye n'i ye tali kɛ fɔlɔfɔlɔ bogotigi kun ti kɛ denbajalatigi ye k'a sɔrɔ a kun ma ko nka bi u ko ko eh, ça ne fait rien ko ce sont des histoires n'i ye npogotigi ta bi k'a kɛ denbajalatigi ye ale kun ma ko ka furuso ka furuso laadaw bɛɛ k'a la ka sɔrɔ a ma don furuso la u k'a bɛ npogotigi gwala de i b'i mɛn so ani npogotigi ka diyagoya wusulan wusu minnu man ɲi ne b'o de fɔ a ye ne kan bɛ n dɔgɔninw ani n denw de ma ne kan tɛ n kɔrɔmusow ma ne kan tɛ n baw ma wa kuma min bɛ ka bɔ ne da nin ye musoba ŋanaya tɛ ne bɛ t'a ɲɛɲini de ka n'a ɲɛfɔ a ye walasa a ka sigiw bɛ nɔgɔya a bolo cogo min na o yɔrɔ de don npogotigi kun tɛ kɛ denbajalatigi ye fɔlɔ npogotigiw kun tɛ denkundi kɛ npogotigiw kun tɛ kɔɲɔ kɛ fɔlɔ npogotigi labɛn cogo ni sisan ta tɛ kelen ye o bɛɛ ka bɛn tiɲɛ ma e, dugu jɛ o jɛ dɔ de bɛ fara jamana ya kunbayali kan wa eh, jamanaw kɛcogo dugu jɛ o jɛ i bɛ evolution kura de ɲɛtaa kura de y'a kɔnɔ fɔlɔ ko ni sisan n'a fɔra k'a ka to o la k'an tɛ evoluye o fana tɛ ɲɛ mɛ fɛn o fɛn jɛna a b'i ka maaya lanɔgɔ i jija i k'olu to yen o dɔ ye ka denbajala di bogotigi ma a b'a garisɛgɛ siri a b'a kɛ bogotigi gwatigi ye a b'a ka ɲɛtaa kɛ kɔtaa ye hali bogotigi ka jabi da ka sɔrɔ a ma don so la fɔlɔ ka don so la ye mun ye ka furu fɔlɔ o si kun man ɲi ne m'a fɔ a kana jabi da dɛ hali n'a ye maa kelen dila don o ka maaya ɲɛ na n m'a fɔ bogotigi kana jabi da fɛn minnu fɔra n ye n b'o de fɔ npogotigi kun tɛ kɛ fɔlɔ-fɔlɔ denbajalatigi ye balimamusokuntigiya dun npogotigi kun tɛ k'a ye nka npogotigi bɛ k'a ye bi fɔ n'a y'a sɔrɔ kɔɲɔmuso bɛna ladon sange jukɔrɔ i bɛ maa dɔ bila min b'a cɛ fɔlɔ kun k'a ladon i bɛ se k'i ka balimamuso kuntigiya kɛ nka i tɛ kɔɲɔmuso ka fɛn foyi kɛ i t'a sigi kolon kan i t'a ka dilan da i t'a ka sange siri i t'a ka foyi foyi kɛ n'o tɛ a b'i yɛrɛ de gwala ka taa fɛ a y'a rejisira k'a don a tulo kɔnɔ ni min sera k'a kɛ o de don cɛlasigi kurunin ka dɔgɔn cɛlasigi kurunin n'a laadaw bɛ ɲɔgɔn fɛ denmuso kan ka labɛn furu kama denkɛ kan ka labɛn furu kama baro in bɛ kɛ ne denw ani n dɔgɔninw basa n bɛ siran kuma man nɔgɔn dɔ ko umu jara i bɛ yafa ɲini kojugu i majiginni kojugu i bɛ siran kojugu sɛba jitɔ b'a den de mara ka ɲɛ a ye to an bɛ kangari da ɲɔgɔn ye maa yɛrɛ n'i dala kuma bɛ bɛn k'a sɔrɔ i t'a dɔn a bɔra e da kɔnɔ maa min t'i fɛ o bɛ sin ka don i dala kuma la ten ka kasara lase i ma ne t'a fɛ n dala kuma ka du si ti n tɛ fɛ a ka sigida tiɲɛ n tɛ fɛ a ka jamana tiɲɛ maa i bɛɛ maa wɛrɛ fana bɛɛ min man ɲi n b'o ɲɛɲini ka n'o fɔ a ye min ka ɲi n b'o fana ɲɛɲini ka n'o fɔ a ye den baro de bɛ kɛ musomannin fɛ nka fɔlɔ fɔlɔ mara ani sisan mara danfara jan b'u u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ an kun tɛ telefɔni dɔn teleko kun tɛ yen musoman kun bɛ gɛrɛ a ba la a n'a bɛ baro kɛ wa n y'a fɔ tuguni taakasegin kuma na k'a fɔ lajɛrɛ yɔrɔ de tun bɛ fɔlɔ npogotigi la ni fɔlɔ npogotigiw kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ musokɔrɔba dɔ de kɛrɛfɛ bulon kɔnɔ o musokɔrɔba fana bɛ baro k'u fɛ ka cɛlasigi ta taabolo yir'u la min ye kuma ye n'i da kan ka don o la k'o jir'i la min tɛ kuma ye k'i da kan ka don o la k'o jir'i la demokarasi mana kɛ tiɲɛ ye cogo o cogo kuma bɛ kuma na i man k'i sigi k'o f'i cɛ woloba ɲɛna o fɔlɔfɔlɔ fana an ka eh, an mɔkɛw an'an tulomasamaw olu kun bɛ sigi gɛlɛ de kan u bɛ cɛkɔrɔba baro kɛ gɛlɛ kan o gɛlɛ sanfɛ u ni du denkɛ fɔlɔ ani du cɛmanw u bɛ taa ka segin jiginɛdaw la u bɛ baro kɛ denkɛw ye u bɛ baro kɛ furu taa sira la maa bonya sira la muso bonya sira la muso bɛ ta sira min fɛ a sɔmaw bɛ bonya cogo min a, a, a kabila bi bonya cogo min sigiɲɔgɔnw yɛrɛ bi bonya cogo min dutigi yɛrɛ ka kan ka kɛ cogo min dutigi don kuma a bɔ kuma a ka datugu kuma a ka dayɛlɛ kuma a ka maramafɛnw bi kɛ cogo min na fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw kun b'o baro bɛɛ kɛ cɛmisɛnninw ɲɛna ne kan bɛ n denw ma ani n dɔgɔninw o kosɔn n bɛ cɛmisɛnnin f'u ma fɛn fɛn ye ne kɔrɔkɛ ye ani ne fa filan ne n'olu si tɛ ne tɛ se k'olu kalan ne ka diɲɛnabɔ sababu bɔra olu dɛ ne tɛna kuma foyi fɔ olu tɛ min dɔn o fɔlɔfɔlɔ fana maɲamagan bonda de kun be yen olu kun ti baara fosi kɛ ni maɲamaganya tɛ a kana dimi kɔrɔ diɲɛ ko bɛɛ kɛra wariko ye baara o baara hali n'i ma deli k'a kɛ a ɲɛɲini i k'a dɔn n'i bɛ wari minɛ i k'a minɛ jɛlenya kan o fɔlɔ maɲamagaw kun bi ko dɔn u kun bi denmisɛnninw bila sira ka ɲɛ u kun be kuma fɔtaw f'u ye min tɛ fɔta ye k'o fana f'u ye nka sisan maɲamagan bondaw caaman datugura caman donna a la k'a sɔrɔ i siya tɛ donc ale yɛrɛ min bɛ kɔɲɔmuso kɛrɛfɛ a ka dɔnta man bon jango a ka dɔ fɔ den ɲɛna ne ba i bi yafa n ma ala kama basa ko dɔw be yen n'a ma fɔ a ɲɛjɛ kan ne m'a fɔ i kana maɲamaganya kɛ dɛ n m'a fɔ fana n'i ma bɔ a bonda la i kana a kɛ baara dɔw be yen i be se k'o kɛ nka i b'a ɲɛɲini ne min filɛ kuma na nin arajo diplɔmu tɛ n bolo ne ye duwani de kɛ mɛ ne kɛlen filɛ arajo baarakɛla ye n'a fɔra k'i ye diplɔmu fɛn fɛn sɔrɔ i kana baara si kɛ fo a bɛ tiɲɛ mɛ ne ko i k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i bi bila den min kɛrɛfɛ n'a bɔra a k'a dɔn ko mɔgɔ b'a kɛrɛfɛ e m'a ɲɛɲini fo wari de diyara e ye ka bila a kɛrɛfɛ i ma fɛn fɔ a ye i ma foyi ɲɛjira a la a bɔra ten gwansan ka taa cɛlasigiyɔrɔ la a fana ma ba ka edikasiyɔn sɔrɔ anw minnu denw don n'an dɔgɔninw don an bɛ bɔ kabini sɔgɔma an bɛ dɔ ɲini de la bɛɛ bi baara dɔ de la ka se ka dɔ ɲini ka k'i yɛrɛ kun fɔlɔ maakɔrɔba kun bɛ waati sɔrɔ cogo min ka baro kɛ den fɛ o tan tɛ anw bolo wa bi den yɛrɛ bi min dɔn anw t'o dɔn walayi den fitinin min bɛ taama taama tangani san kelen san fila e k'a bila bani k'a ka tele lajɛ ka wɔkulɔnin lajɛ a bi faamuyali min sɔrɔ a la e min y'a bange wɔkulɔnin bi bɔ tele la i t'a faamuya a la abada wa u bɛ min dɔn telefɔni na a b'i maakɔrɔba min bolo i t'a dɔn wa n'i ma baro k'a fɛ masinmafɛn minnu nalen don sisan cɛɛ min ka d'a ni y'a n'o bi baro kɛ u bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na wa mesaji bi na a b'a diyaɲe ko bɛɛ kɛ k'a to i kɛrɛfɛ donc n'i m'i den gɛrɛ i yɛrɛ la fɛn minnu man ɲi fɛn minnu ka ɲi k'o fɔ a ye kɛra a ma jugu ye a y'u to yen denmisɛnninw a bɛɛ ba ye ne ye tubabuw ɲumanna je suis démocrate a t'a kɛ k'aw bɛ ɲɛ don ne na o fɛn minnu man ɲi n y'u ɲɛɲini n ben'o fɔ a ye tulo kunnadi de bɛ ladilikan mɛn o n'i maminɛna kabini sisan ka taa bɔ cɛɛ somɔgɔw ye o waati de be yen n'i maminɛna i ka kan ka fini min don k'i bɛ t'i cɛlakaw fɛ yen o de bɛ yen fini suturalen don kuma ka bɔ i da kuma min tɛ duguci kuma ye kuma min tɛ ka taa kote dɔ fɛ e ma don fɔlɔ e taara i terikɛ dɔ ye o bɛ sokɔnɔna yɛrɛ ko bɛɛ ɲɛɲini k'o f'e ye olu tɛ ko kɛtaw ye i taara i kalifara min ma i kuntilenna k'o ye i ka maa bonyata ye min ye i k'o bonya i k'i ɲi sigi kumaw ni ɲɔgɔn cɛ i k'i sigi cogo dɔn i k'i wuli cogo dɔn i k'i bɔ cogo dɔn o sigida la i k'i jɛɲɔgɔn dɔn den mana di sisan ka b'a san tan ni kɔ a dɔw bi garisigɛ ka bɔ kɔɲɔso la den yɛrɛ ma s'a farikolo entretien na jango n'a ni garisigɛ bɔra a tɛ fɛn dɔn o kɔnɔko la a tɛ fɛn dɔn cɛlasigi cogoya la a ba yɛrɛ ma tila a lamɔni na fɔlɔ a b'o furu joona o ye o tɛ baasi ye dɛ o ka ɲi kojugu mɛ fɔlɔfɔlɔ ko ani sisan tɛ kelen ye fɔlɔ bogotigi tun bɛ furu san tan ni kɔ o b'a sɔrɔ an ti an ti dumuni fɛn sugu dɔw bɛ yen an t'olu ɲɛdɔn o npogotigiw tun bɛ lajɔ u bɛ taa dɔgɔ ɲini u b'u ka tow fasa u bɛ baara bɛɛ kɛ u bɛ sin ka taa jigin ten fusa foyi t'u sɔrɔ bi an bɛ sɔrɔmu kɛ an bɛ pikiri kɛ an bɛ furakisɛw ta kow tɛ kelen ye dumuniw kɛcogow yɛlɛmana donc a ye denmisɛnninw lajɛ ni min si ma se bɛɛ a kana foyi fara a si kan k'a jagoya furu a bɛ denko tiɲɛ a ma a bɛ se ka musoya bana caman fana s'a ma fɔlɔfɔlɔ bogotigi hali n'a tun ma se ni dɔ farala a si kan k'a furu an ka u ka dumuni kɛtaw n'an taw tɛ kelen ye nin bɛ digi dɔw la dɛ mɛ ne bɛ k'aw yɛrɛ de dɛmɛ ɔ ni balimamusokuntigiya tara ka di mɔgɔ min fana ma a ɲɛɲini i ka sange siri a bila mayamagan k'a siri dɛbɛn bila kɔɲɔso la yen i ka matila bila yen i ka mayamaga kɔnɔ siricogo de bɛ sange la dacogo de bɛ dɛbɛn na fɔlɔfɔlɔ maa tun bɛ da dɛbɛn bilali jalan kan nka sisan bi den tɛ sɔn ma u k'a bɛɛ tiɲɛ mɛ n ye ɲininkali kɛ u ko matila in tɛ foyi kɛ mɛ denbatigi sira matila min kan ka sugunɛ k'a kan ka banakɔtaa k'a kan ni balimamusokuntigi y'o ta ka n'o da dɛbɛn kan i bi goya i cɛ ye i n'a fɔ banakɔtaa kasa ni su su sugunɛ kasa bɛ cogo min n tilala ka ɲininkali kɛ n ko minnu dun delila ka d'a kan dun n'u kun t'a ɲɛdɔn ko hali diinɛ la n'i tɛ fɛn min dɔn n'i y'a kɛ ko baasi t'o la ɔ a bɛ lakari cogo min na k'u bɛn'o ɲɛfɔ n ye nka ne bɛ maakɔrɔba minnu ɲininka u bɛ nɛgɛ de ye ko kɔladen n'o tɛ u bɛ nɛnini da i kan hali garanke t'o da golo kan bɛɛ ka taabolo tɛ kɔɲɔso ye i n'a fɔ misali la maninkaw fɛ yen kɔɲɔso tɛ yen jatigila de bɛ yen nka kangari gɛlɛn de bɛ da olu ye o jatigila kan u bɛ wuli ni o jatigila kuma ye fo ka taa furu se min ma a tɛ k'u la u ka sigi ne y'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn mɛ kɔɲɔso bɛ siya caman na a bɛ taabolo caman na mayamagaya fana bɛ taabolo caman na nka u y'o mayamagaya tiɲɛ o kosɔn dɔw b'a fɔ k'an ka laada tɛ mayamagaya ye ala ni a tiɲɛna barisa mayamaga bɛ kɔɲɔmuso naani duuru minɛ e bɛ se k'olu ladila cogo di ne ba u bɛ tile seri la k'u ka laadalatigiw a ye kuma a ka laadalatigi ninnu fɛ aw tɛ fɛn fɔ denmisɛnninw ye so kɔnɔ u mana don kɔɲɔsow fana na ni laadalatigiw fana bilala u kɛrɛfɛ u bɛ kɔɲɔmuso tan minɛ a t'a di mɔgɔ si ma k'u tile seri la k'u si seri la ka seri kɔrɔ di u ma aw kɔfɛ u bɛ taa cɛkɛ san ani shɔ ani makɔrɔni k'o dun maa min tɛ misiw min yɔrɔ la i t'a dɔn ko filen tɛ kɔɲɔmuso ni shɔ a yɛrɛ k'a lajɛ kɛ ni kɔngɔ bɛ ɲini k'u fa u dun tɛ ko dɔn san tan ni kɔw a yɛrɛ k'a jate minɛ sa walidenninw de b'a bolo hali n'a bɛ wari minɛ aw bɛ dimi ne kɔrɔ bɛ maa si kana muruti maa kana zaraka diɲɛ ko de don ni n m'a ɲɛfɔ a ti bɛn n m'a fɔ bɛɛ minnu b'a kɛ maɲamagan bɛ min fɔ kɔɲɔmuso ye ne umu jara t'o dɔn dɛ n siya tɛ n ti maɲamaga ye ala ni dɔw t'a faamu olu bɛ ne wele telefɔni na k'u b'a fɛ ne ka k'u ka maɲamaga ye walahi n t'a ɲɛɲini k'a dɔn maɲamagan bɛ fɛn fɛn fɔ kɔɲɔmuso ye walahi n t'a dɔn nka fɛn minnu man ɲi n b'o de ɲɛɲini k'o fɔ a ye n'i donna kɔɲɔso la sisan o tuma i terimusow mana na olu bi don sange kɔrɔ ka sange fa tayi u bi bɔ n'i nɔɔrɔ bɛɛ ye manja ni kɔɲɔmuso kɔɲɔmaya hijabu ni fɛn fɛn bi da i kan i terimusow bi bɔ n'a bɛɛ ye a enregistré i k'a don i tulo kɔnɔ dɛ a don i tulo kɔnɔ i k'a enregistré i ka to k'a fɔ o tɛ dɔ ye dɔw b'u to kɔɲɔso la kabini terimusow mankan minkɛ u ko hehe karisa de b'a di a gorobinɛ i b'i to fɔ tintigeji ka kɔɲɔmuso pɛrɛnkan min i b'o pɛrɛnni min kɛ i b'i cɛ ka nafolo bɛɛ yɛrɛkɛ k'a gundo bɛɛ fara k'a fili i tɛ se ka foyi i tɛ se k'a ka gundo foyi mara bilen o tɛ dɔ fana ye dɔw bɛ bɔ sange kɔrɔ ka kini ɲɛnabɔ ka bɛɛ ta d'i ma e bɛ ɲɛnabɔli de la sa dɛ hali n'e kɔrɔla n'i ye buramuso sɔrɔ i ni maa t'i ɲɛ o fɛn bɛɛ n'a kɔrɔ de don dɔw fana tɛ kuma maɲamagan fɛ o dumuni fɛn fɛn bɛ bɔ kɛnɛma ka na u b'o bɛɛ dɔ dun ka sɔrɔ ka maɲamagan kɛ baarakɛden ye ni den ni ni ko to k'o ci u t'a jate minɛ ne ba filan don n kɔrɔ filan don u b'o ci ko baaraɲini talen ka na bila u kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka to k'o kɔrɔfɔ walayi aw tɛ ne ka maɲamaga in dɔn nin t'a yɛrɛ dɔn n dumuni fɛn fɛn mana na a n'o bɛɛ ta kɔɲɔmuso yɛrɛ kan ka kɔngɔ de muɲu ne tɛ maɲamaga in ta ɲɛdɔn dɛ n y'a ɲini a ɲini de ka n'a fɔ a ye o valeur de bɛ ka bɔ furuko la furu danbe de bɛ ka tiɲɛ a bɛ ka don galama na ka diɲɛ laban fugula a sanbara a dulokiba k'o coriw ka na ka mara bɔ kɔɲɔso la ka bonya bɔ kɔɲɔso la ka karama bɔ kɔɲɔso la kɔɲɔmuso yɛrɛ bi don a fɛ a bi fɛn bɛɛ dɔn kana da subahana masini dɔnni ma dɛ kana da kalan ma kɛ enjeniyɛri ye kɛ dɔgɔtɔrɔ ye kɛ diɲɛnatigɛ kalanba masɛri ka k'i bolo lisansi ka k'i bolo farafina laada n'i m'a tilen i bi t'i cɛlakaw dafalen sɔrɔ u ɲɛ ye walayi kelen t'u jɛ n b'o f'i ɲɛna dɛ ee yanni i ka ne suru k'a fɔ ko i tɛ nin muso in dɔn tannimu bɛ diɲɛ kuma bɛɛ fɔ walahi ne m'e ta shansi ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ ma sɔrɔ min tun bɛ nin lakali anw ye n'aw y'o shansi sɔrɔ a y'a anrezisitire a ka to ka segin a kan i tɛ sigi i tɛ basigi furuso kɔnɔ abada fo furu laada minnu bɛ yen n'a man ɲi n'a bɛ dangari an ka adamadenya la f'i k'olu dabila a ma wuli o e ka taa don kɔɲɔso la kuma min mana diya i ye wa hali ni cɛɛ bɔra k'a be taa ci la an ka laada ye tile saba ye n'i ma deli ka furu kɛ cɛɛ be se ka tile saba kɛ a tɛ bɔ mɛ ko ni tile saba dafara ka se tile naani ma cɛɛ be se ka bɔ n'a muso fɔlɔ don ou bien n'a a, a, a muso filanan don antuka n'i ye cɛ tile saba dafa dɔrɔn ko cɛɛ ɲama banna i be se ka bɔ ka taa n'o hali o ye waatinin kɛ ka na kɔɲɔmuso dɔ filɛ bi ye bɔ sa e bɔra ni hɛrɛ la parifɛn kasa min fil'i fɛ ne m'o ɲɔgɔn ye i b'i si kɛ kasi la sa o e b'i si kɛ kule la sa a t'o bɔli kɔni dabila kɔrɔbɔli wulibali don i b'i cɛ b'o o kɔni yaala kelen sa f'aw ka sa sa a b'o la paseke i yɛrɛ de y'a bil'a la n'u bɔra o kɔɲɔso la sa dɔw ta ye tile saba ye dɔw ta ye dɔgɔkun ye kɔɲɔso yɛrɛ bɛɛ n'i ka laada don a tile sabalama bɛ dɔw bolo a dɔgɔkunnama bɛ dɔw bolo kɔɲɔso yɛrɛ nɔrɔmali ɲininkali la o tile wolonwula de don ala kuma sugu minnu kan ka fɔ kɔɲɔmuso ye k'a basigi k'a ladilan ka taa n'a ye walasa a bɛ se ka cɛlasigi ɲuman kɛ cogo min na n'i y'a ye laada tile saba nana a depansi de fana cayara an ma kojugu fo k'a dan sagon n'o cayara dɔw b'a dan tile saba la o kosɔn dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko maɲamaganko tɛ olu ka laada la foyi tɛ fɔ a ye o o kɔɲɔmuso fana mana bɔ o bɛɛ lajɛlen na ka na cɛlasigiyɔrɔ la n'a kundamanin ka jan a kɛra a ka jalen o a kɛra a ka bon o cɛɛ somɔgɔw fana hakili la ko san kɛmɛ don ɔ an ka belebele de bɛ gwa la bi n'a nana e ye den min bange i t'a dɔn ko den yɛrɛ tun bɛ kɔrɔba ye ɲɛ na masa haramani ye dɔw yɛrɛ jɛ o den na o ka kɔrɔbaya ye ɲɛ na k'o bɔ a dafiningolow na ka o don so la don so la ye mun ye k'o kɛ eh, eh, eh, muso furu o ka muso furu si ni kɛnɛya la e ɲɛ na o musonin gɛrɛ i yɛrɛ la sa ne ba i k'a k'i hakilina ye i k'a kɛ komi i denmusonin min kun b'i bolo n'o fana taara dɔ ka so nka o si tɛ kɛ aw ko a bi ko bɛɛ dɔn a ma kalan faso la a ma kalan kɔɲɔso la a tilala ka taa fili bin na tugu cɛlasigiyɔrɔ i yɛrɛ aw yɛrɛ k'a jate minɛ e dun wolo denkɛ de don muso don wali kelen i balimakɛ o muso don walima i kan sinamuso o den muso don walima e yɛrɛ ma bange i sinamuso denkɛ muso don nin bɛɛ y'i buramuso ye ayi nka fadenya de bɛ taa sigi o da la o mana fini ɲumannin fɛn fɛn don k'o sera cɛɛ la muso tɛ se cɛɛ la sa muso tɛ se cɛ si la o mana bɔ n'an ka laada la eh, fini tile tan duuru fini y'u kan na tile tan duuru fini ye fila de ye sisan Vaksi dulokibani bi kala ka d'i ma o vaksi dulokibani n'o kalala ka d'i ma i k'an ka finifin min bi biri i kungolo la i b'o ta k'o bila i kan fɛ i bɛ taa gabuguda la tile tan ni duuru kɔrɔ ye jumɛn ye k'i ɲɛbada du fɛ ka du gwa kɛcogo lajɛ k'a nasan cogo lajɛ k'a tila cogo lajɛ k'i ka maa bonyataw dɔn ka ji bɔ cogo lajɛ ka ji sigi cogo lajɛ ka dumuni kofɔ cogo lajɛ i taara min sɔrɔ yen ka i da o kɔfɛ nka dɔw t'o kɛ dɛ u b'a jira u taara min sɔrɔ yen k'u bɛ ko bɛɛ dɔn ka tɛmɛ o kan dɔ in fana b'a kɔnɔ dabiri a jo tɛ bonya de bɛ se diɲɛ ko bɛɛ la o dɔw fana bɛ yen hali ni kɔɲɔmuso y'i majigi ka diɲɛnatigɛ ko bɛɛ kɛ olu fana bɛ juguya kɛ kɔɲɔmuso la nin de bɛ dilan cogo di tan sa wa an dun tɛ to diɲɛ na yan dɛ walahi bɛɛ bɛ sa saya ye labuda ye a bɛ jɔn bɛɛ kɔnɔ kelen kelen wa a bɛ bɛɛ cɔmi o i sa don bɛ sɔrɔ ka kɛ nimisa don ye barisa e ma mɔgɔ dege i ma mɔgɔ ladilan Ɔ n'u y'o dulokibani don sa vakisi bɛ don tile fɛ de kabini 16 heures moyen bɛ se n'o ye lansara dɔ ko a sera a ma se i ko i k'i jɛ dulokiba jɛman min bɛ d'i ma i k'o don i kan na k'i ka so wusu k'i ka finifin ta k'o da i kan na n'i tɛ se k'a biri i kunkolo la a da i kan na kan'a fofo i nɔfɛ kɔni n'i y'a fofo i nɔfɛ kɛ k'a bɛɛ kɛ bɔgɔ ye k'a fili fili yɔrɔ la i bɛ ka furu de fili fili tan a tɛ ka bɔ ne kunkolo la dɛ ne y'a ɲɛɲini de ka na a f'i ye ɔ salati de ka di ne ye ani kafe noir n'o tɛ ne tɛ sara wɛrɛ foyi ɲini i fɛ parce que maa ma sɔrɔ min bɛ nin ɲɛfɔ anw yɛrɛw ye mɛ anw ka fisa aw ye walayi n bɛ ala kala k'anw ka fisa aw ye dɔw de bɛ ala minɛ ko o disa fiman min b'u kan fɛ dɔw ta ye jɛman ye bɛɛ n'i ka laada u b'o walaki ten ka b'u kungolo la wali u kan na ka daga tulo fila ta n'o ye gwa ka ten ŋɔyi fɔɔ k'e sa sa e be dusukasi la n be segi yɔrɔnin kan disa min fili i kan na dɛ dɔw ta ye disa fiman ye dɔw ta ye jɛman ye a walaka ka bɔ i kan na i k'a kɛ ka barama ta tulo fila ma hali n'i cɛ ye multimiliyadɛri ye e t'a ka dɔrɔmɛ dun wa a b'i fɔ ani dusukasi ɛɛ wa bi den tɛ mɔgɔ lamɛn ko ko ne kunkolo man ɲi dɔ b'a fɔ ne ma ko ne kunkolo man ɲi wa fatɔkan dɔ bɛ yen dɛ a sɛbɛnni n'a lamɛnni ka fisa i ma dugu maa lankolon ka kuma tɛ lamɛn mɛ ko laban y'a ta ye Daro hadisi baraka la hanna dunuya. Ɛɛ u tɛ kuma o gabugula jifile ani jimi jifile u t'olu bugunatigɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na u bɛ baara kɛ ni jifilen min ye u b'o ta k'o kari fiɲɛ kɔnɔ i dusu tɛ suma u bɛ ala minɛ ka daga dayɛlɛ ka sin ka sigilankuru k'o bari o sanfɛ i dusu tɛ suma n bɛ segin yɔrɔnin in kan i ka daga bɛ ta la ka sin k'a datugulan ta ten paw k'o bila i sigiyɔrɔ la sokɔnɔmɔgɔw bɛ ɲigi i ka dumuni na wa e yɛrɛ t'i lafiya wa minni jifilen tɛ kɛ ka tobili kɛ abada ɲintin munumunu finikolon o de bɛ filifili biden fɛ maa o maa n'a y'i ka ɲintin melengele finikolon sɔrɔ o y'i maaya de bannen ye ne bɛ dan yen n tɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan wa i ka sene jala ni i jugu y'o sɔrɔ o y'i ka maaya de bannen ye n bɛ dan yen fana n tɛ se bi den ta la dɔnniya bara fɔlɔ kɛ diinɛ wale o don alaw kanu ma n y'a fɔ a ye n k'a k'a jate minɛ kuma min ka di cɛ ye baara min ka d'a ye a ka taabolo ye min ye a ɲini k'i cɛ dɔn mɔgɔ min don a bɛ komi ni miselinin b'i bolo n'i y'o tur'a yɔrɔ min na n'a ma kuma o ka d'a ye n'a y'a pan o b'a o man d'a ye cɛ dɔw bɛ yen kuma caman man d'u ye i bɛ se k'a dɔn cogo di den b'i kɔ la o bɛ kasi la e ɲininkara ko mun b'a la e ko a tulo b'a dimi e tɛ dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ ye n'i dun taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a bɛ sɔrɔ a tulo de b'a dimi e den dun tɛ kuma e y'a dɔn cogo di ko den tulo b'a dimi i y'o dɔn den kumabali la cogo min mun i se k'i furukɛ dɔn ten min ka d'a ye min man d'a ye se k'o dɔn a ye dɔw t'o dɔn u kunkolo de bi sanfɛ ɲɛkisɛ bi sanfɛ dabara bi sanfɛ a nana sɔrɔ a cɛlakaw ni minnu ka ko tɛ taa a b'i kari ka don la a ma buramuso jate minɛ a ma du taabolo jate minɛ n ka nin kuma fɔ man ka nin kuma fɔ a bɛ nin bɛɛ walaki a b'i t'o la sa taafe min sirilen don a la k'o fana kɛ ka barama jigin subahanalayi fɔlɔfɔlɔ maakɔrɔba tun tɛ daa sigi abada n'a m'a ka e, e, e, gwakulu gwadingɛ kɔnɔna wuguba fɛn min bɛ bila i ka gwadingɛ kɔnɔ i b'o dɔn wa o tun bɛ gwadingɛ de kɔnɔ wuguba fɔlɔ ka sɔrɔ k'a ka dɔgɔ da o fɔlɔ maakɔrɔba kelen u ka saribɔnko tun tɛ ten basa fɔlɔfɔlɔ fwayew de tun be yen an'an ka gwakuru nunu farafin gwakulu nka i bangena o du o du kɔnɔ ka na cɛla la ka na bɛn ni furunɔ ye i be furunɔ yuguyugu fɔlɔ k'a jukɔrɔla bɛɛ bɔn biden t'o kɛ dɛ ala ni saliya kisɛ bilennen b'u la u be sin ka furunɔ sigilen ye cogo min na a buguri tɛ yuguyugu a jukɔrɔla tɛ lajɛ ka saribɔn ta k'o firi o la sa ka sɔrɔ ka tasuma bil'o la i jugu talen masirimafɛn don jukɔrɔ n tɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan dɛ a faamuya a be sɔrɔ ka na kule daminɛ walayi tanti umu de n filɛ nin ye n m'a dɔn n yɛrɛ ye fɛn fɛn kɛ n cɛ ɲa tana ye n buranmuso tɛ fɛ ka i b'a fɔ n ye sɛ a ma foyi k'i la i yɛrɛ y'i yɛrɛ faa i yɛrɛ y'i yɛrɛ faa n'i ka marabaliya ye ɛɛ den wolobaw a ye siran denmusonin ka furu ɲɛ ni mayamagan bilala denmusonin kɛrɛfɛ a lamɔn'e bolo i kɔrɔmuso den don i balima den don i yɛrɛ woloden don mayamaga wele kɛrɛfɛ i k'a ladiya walayi fɛn bɛɛ ye nɛgɛni ye n'i y'a ladiya fana mayamaga dɔw b'a to i bɛ miliyɔn da i tɛgɛ n'i den ye fɛn k'u la min man ɲɛ u b'u kɔnɔ biri u jo tɛ ya an da ɲɔgɔn fɛ bɛ galo kɔrɔbɔw laadala wari mana d'a ma cogo o cogo ani n den kɛrɛfɛ n ye den di ala ma n y'a d'i ma i bɛ tila k'i den sigi fana haya i dontɔ filɛ kɔɲɔso la an bɛ ɲɔgɔn haramu ni mayamaga ko i k'a bila yɔrɔ min a bila yen n'a ko i k'a ta yɔrɔ min a ta yen kana dumuni si don i kɔnɔ a ma min d'i ma o laadala ji mana sigi u da la sa u be sɔrɔ k'a kɛ komi buo bɛ banakɔtaa bɛ mayamaga ni e, e, e, e, laadala ji la u t'o min yɛrɛ n'i y'o laadala ji de min a ma fɔ kɔnɔ ka suuru a b'i kɔnɔ de magaya i jabu de b'i da i kan i farikolo bi saniya i bɛ kɛ kurakura de y'i cɛ ɲɛkɔrɔ don o don o y'i bɔlen npogotigiya hukumu kɔnɔ ka na n'i ye muso furudenya hukumu kɔnɔ i dala i dala kuma bi sabati npogotigiya banakɔtaa bɔra i kɔnɔ i dala kuma bi sabati i farikolow bi sigi sigi ɲɔgɔn kan i ka faamuyali bi sigi i yɛrɛ bi jateminɛ kɛ an b'a fɔ ko laada minnu tɛ dankari an ka diinɛ gafew la o bɛ se ka aw bɛ se ka maaya bɛɛ tiɲɛ cogo di tan n'i ye kɔɲɔmuso ye ka kini ŋani kɔɲɔso la walayi mayamagan tɛ foyi fɔ wa sɛ min bɛ tobi ka d'i ma n'i y'i sigi k'o kɛ taa dɔw b'o kolo bɛɛ ɲimi wa hakili ka taama nɔfɛ i y'i cɛ fa n tɛ tɛmɛ o kan dɛ i yɛrɛ k'a kɔrɔ ɲini eh, eh, bamananw ɲuman ko njega mu bi n'a ka dɔrɔmɛ ne ka n denw ni dɔgɔninw de ma n'a y'a ja ne ta in kuma de ye n'a y'i ja ne tɛ dumanji fɔ n dɔgɔnin ni n denw ye foyi e ne b'i yɛrɛ de ladilala wa dɔw b'i kɔrɔfɔ k'i buruja ne b'i dɛmɛ de i i yɛrɛ ka maaya de tiɲɛna n bɛ segin yɔrɔnin kan sɛ mana dilan ka d'i ma fɔlɔ sɛ kaman na n y'a ɲiningali de kɛ a ma bɔ ne kungolo kɔnɔ a kaman ta i k'o dɔɔnin dun ten pariti wɛrɛ min be yen i be sɔrɔ ni woro ka d'i ye i be sɔrɔ k'o ta k'o fana dɔɔnin dun fo mayamagan k'a dɔn mayamagan b'a dɔn kɔɲɔmuso maralen don a ka dumuni kɛ nɔ de fɛ i be tasa fa seri la ka di dɔ ma o b'o kɛ n da ye ka tila ka sogo bɛɛ ɲimi k'o kolo bɛɛ ɲimi k'o bɛɛ to mayamaga tɛ foyi wɛrɛ f'i ye bilen o parseke a yɛrɛ fɛ i be yɛrɛ b'a bɛɛ dɔn sa i y'ale ka ko bɛɛ tiɲɛ aw fana minnu bɛ sigi denmisɛnninw kɔrɔ n'aw ye mayamaga ye a ye sange siri cogo jate minɛ a y'a fɔ balimamusokuntigiw ye a kana an ka sange siri a y'a bila an yɛrɛ ɲɛ siricogo de bɛ sange la dacogo de bɛ matila la balimamusokuntigi tɛ ko dɔn aw y'a bila a ka sange siri a y'a bila a ka dilan da a y'a bila a ka eh, matila da a dun t'a ɲɛ dɔn ayi a fɔ n ka laada ye ni a k'an ka fɛnw bɛɛ bila kɔɲɔso kɔnɔ n yɛrɛ bɛ na wali n'i nan'a sɔrɔ u y'a siri a foni i k'a k'i ta ye a bɛɛ kongo i k'a bɛɛ ferekete yɛlɛma ne t'i dege dɛ ne bɛ fara i kan de k'i dɛmɛ ani degeli tɛ kelen ye parseke ne si si tɛ maɲamaga ye mun ye an ka mɔgɔ datugulen ninnu ban maɲamagaya ma olu banna parseke muso tɛ taa muso ko diinɛ yɛrɛ la a janaba koli cogo ɲɛfɔ a ye a yɛrɛ ka t'a ko a yɛrɛ ye a ɲininka n'a bɛ se i b'a fɔ a k'a ko cogo ɲɛf'i ye n'a tɛ se yɛrɛ a fɔ tanti ne tɛ se a b'a ko cogo ɲɛf'i ye i bɛ t'a ko o kosɔn an ka ijabu muso ninnu ko k'u tɛ maɲamaganko la paske hakɛ fɛn minnu bɛ k'a kɔnɔ ani diinɛ tɛ taa ɔ mɛ a bɛ ka diinɛ an'an ka laadalakow ɲaami olu tɛ ɲaami nin taw ye o u bɛ ko ka na di aw minnu fana ma duba kɔnɔ a kana fɔlɔfɔlɔ kow boli u kan sa o ye jumɛn ye ne ni n sinamuso kun tɛ bɛn a kana gɛrɛ n sinamuso la ne ni n kansinamuso kun tɛ bɛn a kana gɛrɛ o la den ka sira t'o la a bɛ k'a mara ka ɲɛ ala ni ala kira kama i bɛ diinɛ o diinɛ la mɔgɔninfin bɛ sa koyi walidennin de bɛna a b'i minɛ sa ka fiye fiye so kɔnɔ e ko a ma so kɔnɔ a cɛ woloba ye min ye k'a kana kuma dɔ fɛ o dun kɛlɛ ma k'a tile la ni bɛn bɛ bɔ min ni tan sa han ka ɲinɛ ala ko yɛrɛ kɔ minnu ma fɛn sɔrɔ dun nali bɛ kɛ cogo min taali bɛ kɛ ten a perepare i k'a dilan ale yɛrɛ kosɔn ala y'i kɛ maa ye ka si ni kɛnɛya d'i ma i denkɛ ye muso furu i ɲɛna a musonin perepare i k'a ɲɛ a i ka dilali sira jir'a la mɛ e ko a k'a datigɛ dɔ la ko min kɛr'e la i fana k'o juru sara bɛɛ buranmusonin de bɛ gɛr'e la o tuma denba muso min ma bange o bɛ sigi o du kɔnɔ cogo di sa a la aw dun ko k'a bɛ ala fɛ k'a bɛ kira fɛ minnu bɛ mahamadu diinɛ na kisi ni nɛɛma b'a ye nin sabali bɛ min e m'a dɔn k'a fɔ ko ala ko tɛ seli ni sun dɔrɔn ye han jogo ɲuman fana b'a la koyi ne kana kalan nka n b'a dɔn n ma min tɛ misiw min yɔrɔ la walayi ne b'a dɔn filen tɛ sigi u da la e saya don balo kuma tɛ fɔ yen wa balo fana don maa si hakili tɛ jigin saya la an bɛ bɔ yan koyi a ye hinɛ walidenw na sa vakisi kɔnpilɛni min b'u kan na duloki borodelennin min b'u la u ye ko ni min ka ɲi ka farikolonin manamana n y'a fɔ a ye n ko bi seegin tulu de don u b'a bisi baraba kelen kɔnɔ k'u farini manamana ka vakisi ta juru la k'o don u kan na aw ko u bɛ se cɛw la u ye cogo parce que fɔlɔ makɔrɔba tun tɛ fini da fo k'a se ka nɛgɛjuru fa o kɔnpilɛ fila de tun b'olu bolo n'u y'u sigi k'u sen sɛɛnɛ k'a lajɛ bi biden bɛ nɛgɛjuru ta a kun fo a kun dɔ tilew tɛ kelen ye aw ma bɛn ni orobinɛ ye aw ma bɛn ni kuran ye aw ma bɛn ni masini ye minnu bɛnna n'o ye o y'olu shansi ye n'a ko ko f'u fana ka ɲani i n'a fɔ aw ɲanina cogo min du bɛ dilan cogo di sa e mana sa k'u to i kɔ tɛ suma i ɲɛ tɛ suma i yɛrɛ tɛ da kaburu kɔnɔ parce que sanga ni waati i ka du gwannen don a ye yafa n ma wala a ye yafa ne ma ne bɛ siran o furuw tɛ bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ furu bɛ siri cogo min na tiribinari bɛ fa ten ɛ dɔ fana balo bɛ furusa la o walayi n'a fɔra i balo bɛ furusa la a ma se i ka ne kɔni tɔgɔ tiɲɛ paske ne b'a fɔ ko n bɛ boli u kɔ walasa u furu kana sa mɛ hali mɔgɔ bɛ diɲɛ ko o ko la i kɛra furusala ye cogo o cogo walayi i bɛ sa don dɔ la a sa tiɲɛ kan furusa man ɲi fɔlɔfɔlɔ maakɔrɔba dɔ ko ne ma ko ni furu tun bɛ sa fɔlɔ a tun bɛ taa fɔ kungokolon bantan fantan kɔrɔ a la bɛ sa jiri min kɔrɔ o jiri tɛ kɛ jiri ye bilen ɔ n'u ko ko o umu jara kuma tɛ marise yan ne tɛ kuma si fɔ min bɛ du ci n tɛ kuma si fɔ min bɛ sigida tiɲɛ n tɛ kuma si fɔ min bɛ furu tiɲɛ n tɛ kuma si fɔ min bɛ balimaya tiɲɛ

n ka baro in k'a kɔnɔ laadalako min ka ɲi min man ɲi a bɔgɔden de bɛ n kunkolo la mɛ a tɛ k'u sanga kelen kɔnɔ a ye siran sa ala ɲɛ sa a fɔra min man ɲi k'o dabila dɔrɔn finifin min bɛ da i kan taa wali finijɛ min bɛ da i kan n'i nana garisɛgɛ o a finifin maralen don i bolo n'o y'i ka disa ye n'i nana garijɛgɛ ka jɔ kɔnɔbara la n'i jiginna i ka boloci fɔlɔ i b'i dennin d'a kɔnɔ k'i pari kɔɲɔmuso k'a fara jubatɔ kan u nɔgɔlankasa de ka di i ye den in da i ka kɔɲɔ disa kɔnɔ o den tɛ kɛ fugariden ye diɲɛ na o b'i nafa hali n'a kɛra i salen kɔ ye o bɛ kɛ sita y'i kɔfɛ yan nka u b'o bɛɛ fili maa si ka disa t'a bolo bilen u b'o kolonkolo jinɔgɔw la n'a kolonkolola jinɔgɔ la k'a fili i nɔfɛ k'a bafuye k'a kɛ ka daga jigin k'a kɛ ka daga datugulan ta i b'i bafuye furukɛ n'i cɛlakaw de bolo ten e i ma da ne ta in na ne ka be ne ka mun ne ta tɛmɛna ne be ye de ye sisan kana fɛn dama taga yɛlɛ maa ma bi don i nɔfɛ kɔɲɔso kɔnɔ k'i si dila fa te o ma haramu i cɛɛ ma a ye kalanbaw ɲininga n y'u ɲininga o yɔrɔnin na o ɔ dɔ be se ka taa ɲɛbɔya cɛɛ be se ka taa ɲɛbɔya i terimuso fɛ o tɛ diyagoya ye denmisɛnnin tɛ de ee ne de ko k'i a ka don i ka sa u bɛ taa n terimuso de b'a di aa he belebele de b'a di k'i ka fɛn bɛɛ bafuye i jugu bɛ don ni fɛn y'a bolo ye k'o yuguyugu i dayɔrɔ la ye n'a b'a di n'a t'a di n'i bɔra i bɛ sɔrɔ ka t'i sen cu tasuma kami na cɛmisɛnnin fitininw fana n'i denw n'i dɔgɔninw ye minnu ye a y'u perepare furu kama u bɛ perepare cogo di anw ka fɔlɔ maakɔrɔbaw tun bɛ den wele gɛlɛ kan ka furu taa sira bɛɛ f'u ye olu maakɔrɔbaw kun tɛ muso fa neni u tɛ muso ba neni u tɛ muso yɛrɛ musomani neni fɔ hakili ka taama a nɔfɛ bi den dɔw ma perepare a kama u bɛ muso ba ta sɛgi la k'a fa ta sɛgi la ka muso yɛrɛ ta sɛgi la hali n'a denw kɔrɔbayalen don paseke u m'a ladilan a ye sabali sa an ka segin mali laada kɔrɔw kan sa e, farafinna bɛɛ ni tubabula bɛɛ mali ka di bɛɛ ye walayi i t'a dɔn ko mali ka di ye f'i ka bɔ yan ka taa ne b'a bila yan ne bɛ siran n ma tila dɛ waati de sera ayiwa eh, bi an tun kan ka mariyaziw fɔ mɛ an ka studio falennen don an bɔra chaîne 2 kɔnɔ an bɛ chaîne nationale kɔnɔ ɔ minɛnw de bɛ ka labɛn donc kɔɲɔ mɔrisow tɛ se ka fɔ n'o tɛ ne ka kunba ti ka kɔɲɔ bɛ n bolo yan eh, kɔɲɔmuso o ye hawa dabo ye kɔɲɔkɛ ye musa jire i bɛ wele ko jos ani dakawuli teri badara alu sajan a ka foli bi yan nɔ sa ɛ awa dabo n de sanni i donna dɔnkari la n ko n'i karili i sen na i tɛ se i kelen tɛ se ka min bɔ a bɛ komi bi emisiyɔn kɛra i kama i sigiyɔrɔ ɲɛ i ka kumafɔta ɲɛ i sen dayɔrɔ ɲɛ i hakili to i yɛrɛ la i jɛɲɔgɔn kɔlɔsi musa y'i fa ye musa y'i ba ye musa y'i kɔrɔkɛ ye musa y'i dɔgɔnin ye i den fana don a terikɛ badara a miniji sigi a somɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yen i faso falenna i ka wolosɛbɛn changera ala k'a kɛ si ni kɛnɛya y'i bolo foli kɛrɛnkɛrɛnlen nin kɔɲɔso in bɛ bakɔ jikɔrɔni aseyi de la maa min ye nin sɛbɛn in di ne ma ko n k'a fɔ o ye ne yɛrɛ ka kunba ti n'o ye madamu nasɛr fatumata kulubali ye mɛ bɛɛ b'a dɔn ko fana kɔnɛ de la fana kɔnɛ surakaden faama min ɲɛn'a ka furu la n de sanni tɔgɔmaw mu jara fɛn kana don i sogo n'i golo cɛ maa bi den dɔ di dɔ ma furu la i bi k'a ba ye i bi k'a fa i b'a ka lamɔ dafa n ma ɲinɛ n ka lagare kɔ kuje ja kulubali lagare farimapure i be wele ko bayini wala hali n'i tɛ n fɛ n t'a dɔn lagare si ni kɛnɛya ala k'o d'i ma n fatim kasonge fana kɔ ale filɛ nin suguni kura la lemuruba mandirini raisin pomme de terre eh, cɛminɛ kilisi de b'ale bolo n'i ye nin bɛɛ bila i cɛ kun yanfan fɛ a dontɔ ka dɔ wɔrɔ k'o dun a bɔtɔ ka raisin bila a da kɔnɔ f'i ka kɛ min i ti goy'a ye ma ɲinɛ ali keyita kɔ ani mohamɛd keyita aw fana ka foli bi yan sayidu dukure bataki kungurunin bi yan ko k'a f'i ye eh, kanda sako a ko ko k'a f'i ye k'ale san tan duru de kɛ a ma den sɔrɔ sayidu dukure muri ni kala k'i ka fura cunna ale kɔnɔ dɔrɔn ale y'o denkɛnin sɔrɔ wa k'a y'a tɔgɔ da i la ko sayidu dukere sayidu dukere a ma y'a min sin fɛ ka salo bonje fɛ a ka nɛgɛjuru sira tɛ e jiri dɔ bɛ wuli dɔ la o an bɛɛ bɛ min e ta fɛ sa min ni denko kamanagan b'i la sayidu yɔrɔ ɲini joona joona o den kelen i b'o kasikan mɛn sokona kɔnɛ n'i bɛ wele ko la vieille i filɛ bakɔ jikɔrɔni madamu dabo mama dabo sabalibugu madamu yaya leila sise i filɛ bakɔ jikɔrɔni awa n ma ɲinɛ elegance couture mɔgɔw kɔ n'o ye tɛntɛnba ye tayɛri waraba filɛ nin ye sabalibugu k'a ɲɛsin egilizi ma n ka foli bɛ ka taa kurusale cɛ n'a muso denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan madame tarawele ye sirifiden cɛ ye tara hayidara e fana e fana filɛ nin sabalibugu ani madame kone ayida si jikɔrɔnin para madame eh, simagan aja bakoro musow ba ne t'a f'i ye ko aja bakoro bɛ ta n'i y'a yɔrɔ ɲini ka se bankɔni janginɛbugu la i ni min bɛ bɛn i tɛna ne wele bilen ɔ nin ye silamɛ furusiri ye min bɛna kɛ eh, jabatelakaw fɛ burama jabate ani kaja tarawele ale bɛna kɛ eh, mɛri furusiri de don a bɛna kɛ kɛnsanbugu mɛri la awa fagimba jabate ani pis ani piso ani fune jabate eh, nin ye sɔko dan ye dɛ o fana bɛna kɛ ɲamakɔrɔ mɛri la awa eh, sulemani kamisɔgɔ ani pɛnda keyita olu ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen o bɛ ka t'u yɔrɔ la mɔktar keyita e ye mori belebeleba ye i filɛ nin ye ɲamakɔrɔ ani malayi ba e ye perezantatɛri ye eh, i filɛ nin ye ɲamakɔrɔ kɔkɔ ani madamu kasonge fatumata kasonge n'e bɛ wele ko pana aw ka foli bi yan elhaji dawuda kuyate e fana ye mori ni kala ye ayiwa i fana filɛ nin ye eh, senegal eh, i ye perezidan du club des amis umu jara ye awa i ka nɛgɛjuru sira ye 79 30 66 70 ni mɔgɔ min b'a fɛ ka kariti ta ubiyɛn ka don vɛn sur vɛn na o kuma kɔnɔna na mayamaganw ka papiye bɛ n bolo yan n ma ɲinɛ nka waati sera ni ala m'an ka jɔnya jɔn na u bi baara min kɛ n bɛn'o fana lakali don n'a nataw la n ye mayamaga ɲɛnamaw sugandi a bɛɛ ka ɲi dɛ n ye musokɔrɔba minnu denw sɔrɔ n b'u yɔrɔ fɔ a ye a b'u wele k'u sigi a denw kɔrɔ waati sera ala ka sini yira ne ni aw la kuma min ma t'aw jimi sira fɛ a ye yafa n ma a k'an bɛn sini n ka ala sɔnna